e biko na mụwa bụ Chairman Ugogo Sunday Igwe ana m anụ ụda egbe na-ada n'ụtụtụ a because na anọgidere m anọgidere m before na n'abalị so mana oge egbe karịziri ụtụtụ a biko ọbịka soro ndị ajọ ndị ego ji ada nke agbagide ụdị egbe nwatụ ụbọchị ịsa oge machi a anyị nọ nche since ezere ụnyaahụ nọrọ na ibe anyị ebe so mgbe o ji rute na ebe 2-3 this morning so anyị mazi aga torch na-eme anyị gbaa our torch ma n'oge nshige ndị ekwo na-abịa anyị were torch na anyị gbanyere torch anyị na-amonitor ha na-ejebezi ebe a na-efesi efu ya kpachi oke ọ na-efesi ebe ya na anyị moveụzi achọrọ abịa na ụdị aka nke adị n'oyi na ụlọ bịa nọọ n'elu ụchakwụrụ ya mara egbe ịghọtago mgbe anyị na-erutazi ebe a na-agba torch onye nke nọ n'elu ụchakwụrụ ya release egbe

so but uh, site n'ike nke Chineke yes ked aha ya egbukwa enugbo otu esi so wee wee ked ọkụ eji eburu ndị be anyị nne ma ọ bụ na e na-efe esi enwere ike enwere ike kogbuere na ke cha cha

anyị na-arịọcha biko ụkwụ ụmụ nwanne anyị sị ha gbata ọsọ enyemaka anyị nwere boys volunteer onwe ha imake sure na ibe anyị nọ in peace almost other part of this so achịtawo ya ka eke ga-akpapụ and enye ha any single chance ị maziara na ị na-aga ịkụ ya because enwere eke ọzọ enyi gwara chance nte ife anyị need bụ mobilization a mobilize anyị ọfụma anyị ga-ewepụta our time to make sure ha ebun akọ nka na ibe anyị thank you sir so ojo oroko ebe ndị a camp do na na ọchụ ya nte ege ha bụ na-amụ otu ọchụ ọdịna ọkọ na-ahụ na akama ndị ha campụrụ ị gbaa knockout nte ha nọ na akama bido gbada nke ha emeghara knockout agbara na ahụ ebido gbada nke ha n'ọchụ ọ na-ahụ so ụmụnna ahụ ka otu ego ochebe on account anyị ma ji njekwana egbe aka na-achị onye ji egbe so biko na-arịọ ụmụnne anyị ha kpọrọ maka ojido ọ mara na egosi na eke ha sịkwa m sa bịasị gị eke ọsụsọ ji egosi mbecha m na ụmụ achọ biko eke ife a na-eme bụ na ugwogo mgbaneze isu na ọnịcha local government area ebonyi state ọ eke ife a na-eme unu eji anya ọfụma follow video ọfụma ị fụma ife efi ndị awụsa mere egburu niile niile niile a kọrọ na egu ugwogo niile niile niile niile ha efechichawe ọ ha niile niile nne nne nna afụ wee na ọfụ eme na ohu egburu dugbu ya na ọfịa ugwogo niile niile nne kpara na echike otu etu ụfụmọbe ọnụmọbọ niile egburu niile dị na ekema na avụọ so tara na igwe ha abịa attack and nke ha mee bidoro nte ebu ha na idewe enuwe oshi enu oshi gị ha nọ nyaa ya bụ eka chineke nyaa ya bụ na ana ichu na-echebe ndị nke ya nyaa na ha eka ha eruo ndị be anyị na-ahụ mana chineke ekwena ya dị otu ọ bụ anyị detectikwa ha mana enu oshi ọ bụ ha nigo wee achatuwa naanị ga-enwe Eh, my my brother dịka ewe na iwe eh, dịka isi efe mkpụrụ tọọchị ndị nta ọ tọọchị ji eke nke ọkwa tọọ so ya bụrụ ogbubara na gị ji eke onye pe egbe ngụrụkwa nna ada na ya bụrụ meke agba eze ọ bụ ha madat efuwa ndị ọha asụ na anyị na m

anyị na-egbanawọrị na mgbaneze je nọdụ biko ife ọzọ m chọrọ ịjụ ụsa anyị mee na nkenke oge bụ nwanne anyị nwoke em ndị ife bụ ebumnobi ndị ife ị chọsị ndị mgbara mee n'ife ma ndị isu ma Ebonyi state mee gbasara ife a ife ha ji ime bụ na m, ife a bụ security matter ga ọ bụ so mana amaka ọjọ sị ha kpọọ anyị na phone private